imodzi imene imene imene inuyo mudati ei apa patu apa moyo nde watha munalibe chiyembekezo chonena kuti mwina tsiku la lero tikhoza kukhala pano nkumacheza mwachidule chabe tangotifotokozerani nyengo imodzi
okay um, nyengo imodzi ndiye kuti ndi imene yandichitikira pa 16 september pa 16 september linali tsiku lovota nyengo imeneyi kwa ineyo i think munthu umachita kuiona imfa iyo kuti aa apatu nde ndikupita ndimakaperekera chakudya cha mamonitors amayiwa amayima ndiyeno ndimayenera sinanga kupanga support panapezeka kuti madzulo chama past 7 sinanga nde kuti chakudya cha madzulo cha mamonitors ndayenda ndazungulira kwina konseko ndi Kuyandikira pa senta yachiwiri kwa yomaliza imene ndimayenera kupereka. Ndakumana ndi galimoto ina. Ndakumana nayo galimoto ija, anandiyasira nyali, ine ndinapanga slow down ndikuyima. Nde inadzayima pambali pangapa, anangotsitsa galasi ndikundisuzumira, nkunyamuka kumapita. Kuthamangitsa galimoto kwambiri ndati, "Ah, tsono munthuyo akundidziwa inenso ndikumudziwa anali mng'ono wawo wa regional governor wa udf uh, kambani mpaweni ndi achimwene ake oti amayima uh, Yaumi mpaweni nde ine ah, ah, kodi waganiza bwanji munthu uja i think amafuna atiyankhule ah, okay nde napitirira kukafika pa senta inayo nde kuti anyamata atsika anyamula zakudya ife tinalimo anthu folo awiri anatsika nde kuti umati ukatsika akumane ndi apolisi aja wakapena wa army kuti akuyitanire mamonitors kuti uwapatsire zakudya aja nde anapezeka kuti achedwerako nde kuti anthu aja nthawi yosakhalitsa ndangoona gamoto ah, koma kudabwa gamoto momwe ikuthamangirayo sinanga chifukwa cha mdima sindinathe kuidziwa kuti gamoto yake ndi iti pamene imadzayima kutsogolo kwanga ndikundiyimira chonchi ine nkuona kuti oo oh, aa ndi anzathu aja nangodabwa watuluka ndi foni kamera hey, tawapeza aja okubera mavoti aja hey, amenewo uyu Bile uyu Ah. moti pano pabwera udzasiyanso pano pa, pa chinga Mm, pa Chingale Chingale nde ndikuti aa nde mwapanga zibwana inu mwandiona kalekale ali pa kutsogolo kwa number plate galimoto yanga nkuyamba kujambula kubwera ndoti ine ndili pa driving seat kubwera kuyamba kumandijambula chonchi so i said ah, why ayi ayi iwe lero nde tithana nawe iwe nde tikupha lero ndati "Ah, inu i think mukuyenera kukhala serious bwanji osangoyitana apolisi aja ali kom- konkuno iyayi tikudziwa kuti amene umathana nawo kale hey, lero iwe nde tithana nawe ndekuti nzakeyo ah, akuimba foni tsopano kuwaimbira ah, a regional governor aja akuti galimoto ina ibwere ndi anthu kuti adzathane nane nde pa nthawi imeneyo tinatsala tinatsala anthu awiri anthu ena awiri apita kuja ndene ndinazatsika ndati koma akuluakulu zimene mwa iwe tu nde tithana nawe nde anali ndi chikwanje winayo anali ndi chikwanje mmanja ndakuti kodi uyu munthu akuona ngati izi zamasewera iwe nde tikukhapa anampasa nzakeyo kupatsirana kambani winayo ndi um, after wampatsira anapita mgalimoto muja kukatenga shamboko nde nzanga uja nkuzati amwene ingokwerani mgalimoto nde ndinakwera nkukakhala muja ndisakudziwa kuti anyamata aja azungulira uku nkukatsegula kumbuyo coz inali land cruiser ngati za za chipatala ngati maambulasi aja akatsegula kumene kuja amajambula be tawapeza mwaona mavoti yawo ndekuti zikuchitika zimenezo anthu around midzi ayamba kubwera chonchi ndene natsika ndati iyayi apanso nde mwaonjeza ayi ndekuti sindinayang'ane ali ndi chikwanje mmanja ndekuti ine ndikufika kuti ndizikankha chitseko kuti ndichitseke anazandimenya nacho apa mthiti ku- kogwirirako usati kotemerako anapanga chonchi ndekuti nzake uja aise uyu tingothana naye nde anayamba kundikwapula tsopano ndi shamboko kuli ana- akanamandikwapula mwina umu koma amakwapula mutu tsopano nde mutu unapindikapindika kutemekatemeka nde kenako mzanga uja anakuwa tsopano apolisi aja anathamanga ndi anzanga aja kudzafika pamalo paja kudzandiona ndekuti ine ndili pasi akutikwapula apa eti nde iwo aja kuti anyamula mavoti awa nde ataona apolisi aja buyi sinanga ndinali pasi nde ndimaona nde uja anatenga chikwanje chija kuchiponyera kutchire chonchi wina uja anatenga chishamboko chija kuchibisa uyu ku- ku- zemba nkukachiponya mgalimoto nde ine nda- afika aja anandidzutsa e iwe mwatenga mavoti nde sinangano zimakhala kuti wa- amva mbali imodzi eti ndekuti tsopano nali ngati womangidwa ndekuti tsopano wa army uja wabwera kundigwira apa tsopano e, sinanga choyamba apeze umboni ndikhoza kuthawa nde analowa mgalimoto muja ndoti inetu ndimadzasiya zakudya anyamata anganso ndi awo basitu kalowa kupanga search mmene muja ngopeza muli ma drinks ndi uh, ma take away box ena amene anatsala tsopano inu mmakamba za kuti munthuyu wanyamula mavoti ovotavota ndi pamene anapezeka tsopano ayamba kusintha ma statement iyayi mwatifotokozera eti nde kuti yayi pasavute iyetu amajambulatu ali ndi kamera pamene pompo Ah, amajambula tatipatsa kuno aona kuti umatijambulanso ife nde anayipanga seize foni yake ija ndi ndikuwauza kuti anali, anali ndi chikwanje apa anditematema mumu ndi chani ndi shamboko nde akuti tione nde anaunika ndikuona kuti tsopano ndo ndikutaya magazi eti kwambiri um, ananyamuka tinapita mgalimoto mwawo sinanga amakana ndoti ayi chili momwemo nde uh, wa polisi uja anati, inetu mukangopanda kupa- kutulutsa nokha ndikalowamo ineyo nde kuti tithana nde uja anakatenga chamboko chija ndodzapereka ah pepani so chimene ma- mapangira zimenezi ndi chani nde mu nthawi iyi wapolisi wina anayimba foni kuyimbira ngati backup sinangano tsopano anaganizira kuti anthu adzadza nawo momwe adzadzira anthu kodi tikapezeka kuti tikuwagwira awa sipachitika chi- chipolowe nde anati ayi anzathu akubwera ndinapempha ndinati "Ih, koma ineyo sindikumva bwino ndikapita kaye kuchipatala anati ayi tangodikirani olo 20 minutes chabe itadusa 10 minutes ndinapitanso kuwapempha ndati ayi sindikumva bwino anati a tingodikira olo 10 minutes kena kuti pa- tipeza njira kuti mupite eh? ndiye kuti momwe timayankhulana izizi ndi ndoti pick up ija yabwera anadzafika pamene paja ni mavu ali kuti ali kundolali ndi zikwanje ena ujeni zitsulo ena ujeni zimipini eh? nde wa army anati wakuuzani ndani kuti chisokonezo kuno tiye bwererani komweko tikuomberani kuno ndi anthu aja anabwerera nkukayima kutali nde kenako ine napempha ndati nde ndikakhale pansi ndikhoza kukakhala mgalimoto nde ineyo anandilanda makiyi agalimoto yanga um, kampani anamulandanso makiyi agalimoto yake ndi foniyo, ndoti ndi shamboko zinthu zitatu cholinga kuti akabwera awa amati tonse tinyamuke magalimoto aja tipite ku polisi ku Liwonde ndinapempha ndikhoza kukakhala ku mgalimoto ndikagone anati mukhoza kupita nde nditapita m'mene muja ndayamba kumva kutentha kwambiri nabwerera kukakhala pa mtengo pena eh, towards about mwina 10 meters away ndi kuchoka pamenepo napezeka kuti akuti ndapanga collapse then wa army amapanga patrol anandipeza pa mtengo paja pamene ndili amako- chikomokere ndili chikomokere pamene amakuwakuwa ah, amene ndabwera nawo ndikufika ndikunditenga tsopano ati ah, ndi momwe zili tiyeni tsopano tipangeza munthu ndikuti tsopano anthu aja apa eh munthu uja mwina wafa anadzandinyamula kundilowetsa mgamoto yanga ija then anatenga makiyi kumpasa amene ndinali naye uja nde anayendetsa gamoto ulendo kuchipatala kuja kumo m'mene anandionera ati ah, ufunika scanning